Ceann de na huirlisí eile a bheas an-úsáideach duit agus tú ag obair sa rang ná istigh faoin 'share screen', gheobhaidh tú an clár bán nó an 'whiteboard' agus is féidir leat sin a roinnt leis an rang. Agus seo'd é an bosca de na huirlisí, má bheireann tú ansin sa gcoirnéal air, is féidir leat é sin a chur in áit ar bith agus tá peann anseo agat agus is féidir leat scríobh leis an bpeann, níos fearr ná an bealach atá mise á dhéanamh. Agus mura bhfuil tú ag iarraidh sin, is féidir leat an eraser a úsáid le haghaidh ceann ar cheann a ghlanadh amach, nó is féidir leat chomh maith céanna cliceáil ar Clear anseo agus Clear All Drawings agus glanann sé sin amach an clár bán duit. Má tá tú ag iarraidh téacs a scríobh isteach, bosca téacs, cliceáil anseo ar an T le haghaidh text agus tabharfaidh sé bosca téacs duit anseo. agus is féidir leat rudaí a chlóscríobh isteach ansin agus má tá tú ag iarraidh an bosca sin a roghnú arís caithfidh tú a dhul go dtí an Select agus cliceáil anseo air agus anois má dhéanann tú dhá chlic isteach sa mbosca is féidir leat an bosca sin a roghnú agus b'fhéidir an dath a athrú ar an gcló nó é a dhéanamh tromchló nó b'fhéidir an size a athrú. Agus anois tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil sé bailithe ina thrí líne. Má tá tú ag iarraidh go mbeidh sé ina líne amháin arís téigh ar ais go dtí an Select, cliceáil anseo agus is féidir leat an bosca a mhéadú amach. Chomh maith leis sin b'fhéidir go mbeadh téacs cóipeáilte agat as áit éigin eile agus bhí tú ag iarraidh é a úsáid ar do chlár bán. Arís, má chliceálann tú ar an. bosca ansin le haghaidh téacs, tabharfaidh sé bosca téacs dhuit agus is féidir leat Control agus V a bhrú chun an téacs a chur isteach ann. Cuimhnigh, d'athraigh mise an méid, an chló, roimhe seo, so má tá mé ag iarraidh sin a roghnú, cuir an cursor ansin, Control A le haghaidh an rud ar fad a roghnú agus anois is féidir leat an téacs a dhéanamh an size sin b'fhéidir agus Cuirfidh muid cló dubh air. Agus anois, tá dhá bhosca téacs agam, an bosca seo agus an bosca seo. Is féidir aon bhosca ar bith acu a bhogadh thimpeall le an select a roghnú arís agus an bosca a thabhairt thimpeall. Agus má dhéanann tú botún agus bosca téacs a chur isteach nach dteastaíonn uait, níl ort ach a dhul ar ais go dtí an eraser agus is féidir leat fáil réidh leis ansin. Má tá tú ag dul ar ais go dtí'n peann arís, a bhí a'd ar dtús, má théann tú suas anseo go dtí whiteboard, cas air seo sna huirlisí agus is féidir leat é a chasadh air arís agus tá an peann a'd anois. Agus tá tú in ann a rá leis na mic léinn go bhfuil tú ag iarraidh orthub na rudaí seo a cheartú istigh sa phíosa téacs seo. Chomh maith leis sin, tá tú in ann a ghoil agus. stampaí beaga a chur ann a rá go bhfuil sé sin ceart nó is féidir leat a ghoil agus cruthanna a tharraingt a bheadh tú ag iarraidh b'fhéidir a chur thimpeall ar cuid téacs nó b'fhéidir ciorcal mar seo ba mhaith leat a chur thimpeall ar ar Gaeilge mar sin. Chomh maith leis sin is féidir leat stampaí beaga a chur ann, ar nós an réalt ansin, is féidir leat a dhul agus saighead a tharraingt, cruth eile a chur isteach atá líonta isteach, nó b'fhéidir go bhfuil tú ag iarraidh go mbeidh sé níos éasca ag mic léinn do luchóg a leanacht thríd an spotlight anseo. Agus ansin Nuair atá tú réidh leis an gclár bán, is féidir leat é a shábháilt agus tá cúpla rogha agat, is féidir leat é a shábháilt mar íomhá, sin Portable Network Graphics, mar a fheiceann tú deireann sé saved as png, nó is féidir leat é a shábháilt chomh maith céanna mar pdf. So, má roghnaím an pdf, tá sé á rá go bhfuil sé sábháilte mar pdf. Agus mar sin, tá an dá, tá an png anseo agus tá an pdf ansin. Má osclaíonn muid an png, is pictiúr atá ann. Ní mórán atá tú in ann a dhéanamh leis ach a chur ar fáil ar ríomhphost acu. Agus má osclaím an pdf, feicfidh muid ansin é mar pdf. Tá tú in ann é sin a roinnt leis na mic léinn. Má tá tú ag iarraidh leathanach eile a chur le do chlár bán, is féidir leat cliceáil thíos in íochtar anseo ag an plus agus tabharfaidh tú faoi deara go dtabharfaidh sé leathanach bán duit agus tá tú in ann ansin a dhul agus téacs eile a chur isteach anseo, é sin a mhéadú amach agus. Tá ceisteanna ansin a'd. Agus arís, má shábhálaim é sin mar pdf agus breathnú air istigh sa bhfillteán, seo é anseo agus tá dhá leathanach i gceist. Anois, bealach eile gur féidir leat do chuid nótaí a roinnt ná má osclaíonn tú doiciméad a Word. Agus anois, táimid istigh anseo, is féidir leat do chuid nótaí a chur isteach ansin chomh maith, mar shampla, mar sin. Agus ansin, tú ag úsáid do chuid scileanna Word, is féidir leat a dhul agus píosaí téacs a roghnú ionas go seasfaidh siad amach agus a mhéadú. Agus nuair atá do chuid nótaí críochnaithe agat, dar ndóigh, is féidir leat ansin é sin a shábháilt agus é sin a chur ar fáil do na mic léinn. An buntáiste atá agat má dhéanann tú é sin i Word, seachas a bheith ag úsáid an clár bán, ná is féidir leatsa dhul ar ais am ar bith agus eagarthóireacht nó athraithe a dhéanamh ar an gcód Word, rud nach mbeidh éasca agat le déanamh leis an cód atá sábháilte agat mar pdf nó mar png istigh ar Whiteboard. Ach arís, is suas leat féin cé acu seo is fearr leat a úsáid.